an wulila ka se cani kuma ma cani kuma ye jɔn ye mali balontan ko la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa min y'a ka nafolo don balontan na k'a ɲini don balontan na k'a jigi don balontan na o ye cani kuma ye o kɔnɔna la maliyɛnw an wulila ka se cani kuma ma k'a ɲininka ɲininkali b'an fɛ an bɛna busan k'a la anw mɔkɛ don anw bɛ se k'o fɔ walasa k'an jaabi o ɲininkaliw kɔnɔ san'o cɛ cani kuma i ni sɔgɔma nba ni sɔgɔma

kosɛbɛ an nan'i sɔrɔ waati min na mali balontan yɛrɛ an m'an da don o la ka ɲininkaliba kɔnɔ walasa ka se ka caman fɔ an ka kalan an bɛ an dɛmɛbaaw fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka émission in partager kosɛbɛ ba cani tɛ sɔrɔ waati bɛɛ k'u tulo gɛlɛnlenw jɔ walasa ka leçon ta o kɔnɔna na ba cani ɲininkali fɔlɔ min b'anw bolo k'a k'i la ba cani ye jɔn ye vraiment o diyara n ye ne tijani kuma ye ne fa ye basiru kuma ye n ye réal sɔrɔ o de nɔfɛ olu de ye tɔn créer ko galeni ka taa a perezidan kɛ kajali jawara ye ka afiliye liki la 1949 donc anw ye ko dɔn k'u to balontan de kɔnɔ o y'a sɔrɔ ka biro federali bɛ senegal dakar tan kolonyali la donc ni n kun y'a dɔn ko nin émission kun bɛ kɛ n kun bɛ n'a ka lisansi dɔ ye ka n'a yira aw la yɛrɛ a yɛrɛ ko yɔrɔ tun bɛ se k'o fana bɔ

o nana kɛ galeni de yɛlɛmana ka na kɛ avenir ye
i y'a faamu la bon avenir o de na ni racing club fara ɲɔgɔn kan 60 ka kɛ réal ye fusion de kɛra o la voilà bon balontan yɛrɛ mali balontan a kun ka bɔ dakar fédération de éclatera fédération éclatera wagati min na u ye modibo keyita de minɛ modibo keyita minɛra modibo keyita bilara 24 août fédération kɛra 19 août à la nuit de 20 août 1960 u ye modibo bila le 24 août 1960 modibo donna le 26 août 1960 bon an taara ka taa modibo kunbɛn modibo ko bon ko a bɛ kuma kelen de fɔ an ye e kuma an k'an jija an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ an ka mɔgɔ tɛ bɔ a bila ka taa fɛn ɲini senegali senegali bɔ ka na fɛn ɲini yan o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu taara aya olu ka tiga sɛnɛ wariw u y'u bɛɛ fouiller k'a bɛɛ minɛ u la olu de ko modibo ma ko modibo ko anw nana sisan ko aya fɛn t'an bolo so t'an bolo an bɛ taa min ko bon a b'a dusuma jɔ n bɛna hamdallaye sanfɛla ka suma ka da a bɛ taa aw yɛrɛ lafiya yen mhm. lafiyabugu lafiyabugu a nana ten de ça fait en 1960 hali bi n'i ye lafiyabugu so dɔ lajɛ mhm. papiye t'a la parce que o b'a kɛ e tɔgɔ ye di n tɔgɔ ye madu kulubali mhm. bon i ka i ka pilaki tora ɛɛ asb 1 i ka plaki tura e tɔgɔ de pisɛni tarawele asb 2 i ka plaki tura e tɔgɔ de tijani kuma ye asb 3 i ka plaki tura na an mago sera a ka du papiye ma a bɛ taa meriba la a ka papiye bɛ d'a ma donc mɔgɔ dɔ ma to ka papiye ta bilen o de a sɔrɔla ka cɛkura konatɛ wolo la ani bɛnkɔrɔ kulubali u ka lajɛ ka ekipu ko sigi sen kan ka aya federation eh, ladilan mali balontan ladilan ka ekipu ba saba tɔgɔ d'a ma avant le congrès extraordinaire o ekipu baw de la sisan u nana ka na fusion de kɛ parce que Gallieni créera en 49 maintenant an seginna ka taa temps colon na foyer ye 1924 ye Jeanne d'Arc ye 1924 ye i y'a faamu bon voilà bon maintenant Racing o ye 1956 ye bon maintenant Gallieni ye 49 ye bon maintenant aya Africa o ye 1957 ye donc o de nana ka na ekipu kuma ɲɔgɔnya k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka fusion ka ekipu ba saba créer k'o tɔgɔ d'a ma avant le congrès extraordinaire bon o tɔgɔ de dira a ma sisan o nana avenir o ni Racing club o de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Real de Bamako ye c'est ça 1960 a y'a lamɛn maliyɛnw ka na foyer o ni Africa k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ joliba ye o kɛra 60 Jeanne d'Arc ani Espérance olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Stade Malien ka sɔrɔ ka t'o tɔgɔ di modibo keyita ma avant le congrès extraordinaire bon n ti don évolution tɔn kɔnɔ mais n bi don balontan de kɔnɔ o de la sa a nana ko ekipu ba saba min filɛ nin ko maliyɛn bɛɛ jɛ don a kana tiɲɛ maliyɛn si ɲɛ na mais bɛɛ se ka jɛ ka kɛ ekipu kelen na aya dɔ ka taa joliba la dɔ ka taa Real la dɔ ka kɛ stade ye donc o kuma na n'a ma ɲɛ ne balontan min kɛ an bɛɛ ka jɛ an ka hakili to nin ekipu kelen kelen na mais balontan bɛɛ bɛ taa an dama côté la mais donc ne balontan ni min bɛna tiɲɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dilan o kana tiɲɛ parce que ce sont les clubs nationaux du Mali donc hali n'i wolola bi si ma la ayiwa joliba ni Real ni stade n'i donna min na a bɛɛ ka k'a la mɔgɔ si ta tɛ o b'a jira k'a fɔ aw ye yan Yɛwa. finali in na fair play ye diyagoya de ye. Justement. mali ye club d'indépendance minnu Voilà. o y'olu de ye donc o nan'o la sisan ka na Coupe du Mali le da o la sisan o Coupe du Mali le da fɔlɔ kɛra 1961 o finali fɔlɔ o de kɛra joliba stade ye donc latili b'olu la voilà ils ont fait 120 minutes ɔhɔ o 120 minutes n bɛ se ka dɔɔni fɔ o la voilà o balontan na o kɛra eh, première édition o kɛra 3-3 ye o y'a sɔrɔ dudu jakite jeune nama don ala ka hinɛ a la donc o kɛra 3-3 ye 120 minutes joué u nana ka na bɔda ka na kɛ deuxième édition k'a la o kɛra 2 1 ye après 100 minutes de jeu Stade ye coupe remporter en 61 voilà ɔ donc en 62 Real nana Real fana ye coupe ta en 62 en 62 en 63 Stade nana Stade ye coupe ta o don o fana na bon 64 o de kɛra Real ni Joliba ka finale fɔlɔ ye o de kɛra an ka finale fɔlɔ ye donc voilà o kɛra san bɛɛ minɛ de ye parce que san minɛ de ye a y'a sɔrɔ an ka tura den tun bɛ parce que an banatan daminɛra jeliba ye endo yɛrɛ la e nana i garize jeliba taara la ka den don e la i garize e nana tura don bɔn mori keyita wulila k'a bɛna kubi di ma ko banatan banna bɛɛ wulilen kɔ saya y'i to ka teri dɔ kɛ ka taa an ka gardien basi ka kɛ 3 3 ye ah. donc an taara 120 miniti la o de la ah o 120 miniti de kɔnɔ sisan mhm. a y'a eh, Salifu de ye eh, kolo ko mhm. ka balon ta ka da tigɛ kɔnɔ a y'a balon ka penalty sɔrɔ Petit Ndaw o de y'o penalty tan k'o don ka kɛ 4 3 ye.
Mali kɔnɔta sori ba ca ni kuma a bɛ k'a di an mara walasa bɛɛ k'i ka taa taa kɔ la dɔn ko kɛ a bɛ san san bɛ min dusu yɛrɛ kota a san kati dɔnku sonsen jeliba ye a y' o ta parce que jɛsi de kati de y' anw bɔ a sɔn nara tɛ btanna dɔn i bɛna se btana don don ko i bɛ se btana mɛ don dɔ o t' i ka zuru ye dɔ b'i bati bɔn o don sɛsi de kati o de yɛrɛ bɔ kuduma la a sɔnsɛn donc jɛnɛba kuma ta sɔnsɛn 66 ira la ta 67 ira la ta 68 ira la ta 69 ira la ta 70 esa la ta

Joliba y'an bati o kɛra 73 an ɲɔgɔn kunbɛn 78 78 a y'a o fana kɛra 2 éditions ye première édition 1 1 deuxième édition 2 1 Joliba y'an ci o la bon en 80 an ni Joliba ɲɔgɔn sɔrɔ an Joliba fana ci après 120 minutes de jeu Baraka ka bi donna 107 minutes Bini ka bi donna 111 minutes Bini kelen Bini Kulubali Bini kelen in, unhun, l'international Kalifa Kulubali fa, awɔ, Bini, Bini, a tɛ tɛmɛ o kan, voilà, a tɛ tɛmɛ o kan, donc maintenant arbitre m'o compter, o don, bon an ye Joliba ci 1 0 80 81 an bɛnna finale fana na Joliba y'an ci a la o kɛra 1 0 ye bon ɛɛ 81 an bɛ an ɲɔgɔn bɛn 89 awɔ, a y'a an ye Joliba ci o fana na awɔ, awɔ coupe ta 96

Bacani mɔgɔ caman ko ko Bacan bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ma an ko wa a bɛ bɔ i yɛrɛ da kanu de b'a kɛ i b'a dɔw kɛ i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ maaw kan'i minɛ a ma maaw ka dɔn k'a fɔ équipe kanu ani tɔn kanu mais Bacani kuma kɔnɔ e y'a yira k'a fɔ namara tun tɛ balontan na fɔlɔ namara tun tɛ balontan na mais an ka san ta in bɛ cogo di bon san ta bon balontan problème o bɛ don la parce que histoire ye fɛn ban sɔrɔ ye balontan problème daminɛna en 73
cogo di ka ɲama parce que 73 parce que komi mɔgɔ kana don n'i bɛ bɛn fɛ tɔn kɔnɔ jamana kɔnɔ ko kɔrɔ dɔ bɛ yen i tɛ don olu la bon Cɛkɔrɔ de nana Cɛkɔrɔ tun bɛ Mali balontan fɛ mais Jeliba de kun ka d'a ye ni équipe bɛɛ ye donc a ye Jeliba ka yanga de yira bɛɛ la donc k'a yira k'a fɔ fanga bɛ tɔn dɔ kɔfɛ bon balontan problème daminɛra yen de 73 73 sinon ne a y'a Mali tun bɛ équipe saba fɛn fɛn tun bɛ jouer bɛɛ tun bɛ jɛ ka t'o de supporter
awɔ parce que même en soixante eh, eh, comme n b'o fɔ Salif Keita ka histoire kɔnɔna la voilà justement voilà o la o kɔnɔna na Bacani hali bi anw b'i ɲininka mɔden ni mɔkɛya kɔnɔ ɲininkali minnu b'an bolo fɔlɔ balontan prime ko tun bɛ cogo di non ka se président ni supporters fana cɛla ma ka se supporters ani équipe yɛrɛ cɛla ma a tun bɛ cogo di bon fɔlɔ la prime ko tun tɛ yen prime ko tun tɛ kanu de tun bɛ yen kanu de tun bɛ yen président tun bɛ équipe maaw a bɛ olu gérer parce que tuma min na ni fédération nana Modibo nana fédération éclatera wagati min na n'a nana ka na fédération sigi Modibo de tun bɛ crampon san o san crampon ballon maillot ale tun b'a di équipe ma ale de Modibo de tun b'a parce que ka équipe dɛmɛ n'a ye parce que o de y'a kɛ équipe saba in bɛɛ n'i ye Real ta balontan b'a bolo boxe b'a bolo boli b'a bolo basket b'a bolo athlète b'a bolo bon gouvernement de tun bɛ nin bɛɛ financer ka d'u ma c'est pour développer le sport au Mali a tun bɛ kɛ ten fɔlɔ donc tɔn kun kanu bɛ tɔnden de la a kɛra komi n ka du donc a tun bɛ ten de voilà ni kun na a ye komi à un moment donné n'i taara yan Sajan Sise fɛ yen ko bon n bɛ 10 millions d'i ma taa Real la a tɛ taa a tɛ taa kanu y'o ye ni aya i kun ka taa sisan Ousmane Bilenni fɛ sisan ko n bɛ 20 millions d'i ma ko taa Joliba la a tɛ taa voilà bon maintenant o caman de tun bɛ balontan na Métiou ye balontan dabila grâce à ça parce que problème posera kan ne k'a ka taa Joliba la a ko il préfère de laisser le football Métiou Métiou kelen na Maïga dit Métiou aa n cɛ man ɲi awɔ ko ko ale ye balontan dabila k'a bila awɔ so a ye balontan dabila ka sɔrɔ a ka k'a ka taa Jeliba la a k'a tɛ taa a k'a taa cɛ la mais a bɛ place min fana na

ɛɛ ya n y'a f'i ye cogo min na anw tun bɛ cogo min na fɔlɔ Real ko la ani bi denmisɛnninw balontanko kelen tɛ parce que Real ye komi anw ni a n'an ka du de an ka kabila de don i y'a faamu ko ca Real ko la ne bɛ ko caman kɛ a bɛ bara ne yɛrɛ la ne bɛ tila ka maloya yɛrɛ ne ne bɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn balontanyɔrɔ la ko ne de i bɛ mana ɲɔgɔn ne ne ye dɔrɔn n bɛ wuli ka bɛ kɛlɛ bɛ bɛ taayɔrɔ yɛrɛ parce que n bɛna ko dɔ kɛ n bɛna bari ka ko dɔ kɛ n seko t'a la n bɛ maloya sinon vie quotidienne na i bɛ se ka enquête kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ cogo min na ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'o fɛn effectivement mais balontan na ko dɔ bɛ mɔgɔ ta cogo sugu la ka sɔrɔ i seko t'o la parce que mana ye Real a fait 18 ans d'exil bon Real ye kɛlɛ minnu wulila Real kɔnɔ de dɛ a débuté en 74 en 94 awɔ 94 i y'a faamu 94 kɛlɛ wulila ka bɔ o kɔnɔna la a kana marisama konate an ka président ka taa président kɔrɔ ka taa ka bɔ yen donc olu ko nana ko caman nana Real tora fɔɲɔgɔnko la a y'a nana kɛ Real tun b'a yɛrɛ ɲini de voilà bon donc Real ye 18 ans d'exil kɛ donc o sɛgɛn min anw kɛra anw ye baara kɛ o sɛgɛn kɔnɔna la ɲinan ne san bi saba ni kelen ne Real nɔfɛ miniti ma don ne ni Real cɛ donc n'a fɔra ko ne kubu ɲɛn'o la ko dɔ bɛ n'a bɛ kɛ o ye kubu la i bɛ tɔɔrɔ bon o dɔrɔn pe de n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ voilà président min bɛ Real kunna n'ale a ka ka taa président Sow yala aw ni Sow cɛla bɛ cogo di parce que aw kɔni Real ni aw ni Sow cɛla bɛ cogo di Sow ye président ɲuman yɛrɛ de ne kɔni ka président don a ye fɛn kɛ Real ye a ye fɛn kɛ Real la mɔgɔ minnu tɛmɛna olu ma min kɛ bɛɛ ye baara kɛ dɛ mais ale ye tribune jɔ an ka terrain na a ye fɛn caman caman kɛ Real la donc ne ka foli tɛ Sow ye ne bonya ni foli ani tanuni bon ala ka si ni kɛnɛya da an n'a bɛɛ lajɛlen ma ali bɛɛ ala ka Real kanu to a dusukun na voilà bon donc ko fila de balontan ko ye ko fila de balontan na ni fɛn ɲini ani bɛ tɔn fɛ o tɛ kelen ye dɛ parce que a ka hakilinaw tɛ kɛ kelen ye sinon n'a bɛɛ bɛ tɔn nɔfɛ kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ tɛ o la quoi mais n'i ye mɔgɔ ye fɔɲɔgɔnko ye hakilina dɔ de bɛ jukɔrɔ i tɛ min développer mɛ i bɛ k'a fɔ ni balontanko ye mɛ ka sɔrɔ o tɛ bɔn n'o tɛ ne kɔni ma defo foyi ye n ka perezan na bɔn perezan fɛ ne yɛrɛ la ne b'i fɛ parce que ne bɛ yɛrɛ fɛ wala